ọ na-abụ onye egwu ya nyụrụ ọkụ chọba onye ọ ya agha eze ọ bụrụ na afịaghọ gị ibicha aka n'ife ọjọọ afịaghọ gị asị na ọ ndị ụka enwe ndị pastọ gwughị wayo ndị ori dị na politiks ndị ezigbo mmadụ dị na ya ndị ori dị n'ụka ezigbo mmadụ dị na ya ndị ori dị na dibịa ezigbo mmadụ dị na ya kee ife o ji bụrụ na ọ sọọsọ ụka ka a na-ekwu mbụ gịnị na ụka eme na arụ na a ya ekpochapụ ife o ji dị ka ndị ori ọ ka na ụka bụ na ebe ndị gbaa agbabazi na ebe enyemaka dị ọ bụrụ ebe enyemaka dị onye ọ na-eje eche ife ọ ya arụ ma pastọ dị ya nụ ma fada dị ya nụ oge ndị ọrụ ozi ọma na-abụ a na-alụ ọrụ ozi ọma echekwudo onyinye ndị mmadụ agaana maka agụụ dị ọrụ na-eri eri ka nke na-alụ alụ onye ọ na-aba n'ubi ga-etinye aka n'ọrụ mụnwa na-akọ ọrụ ubi ana m akọ ọrụ ubi enwere m ife m na-alụ kemgbe m ji wee mara ife anọ m- anọ- ana m azụ ahịa ana m eme biznes enwere m so many companies mụ na ha na-emekọ ife anyị na-elegasị ana ife m ji eme ife niile ahụ bụ ka m ghara asị na na chineke sịrị mgbe chineke asịrọ maka ebe a ka amụma ụgha wee bido ọtụtụ ezinụlọ atana afụfụ n'aha jizọs akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu ọtụtụ ezinụlọ atana afụfụ maka agwọrọ m ọgwụ a ka na-ekwu nke eji aha jizọs mee ọ bụrọ jizọs jizọs abụrọ an economist jizọs abụrọ ya mere ekọnọmi naijiria ji wee dị ona jizọs abụrọ a politician kee ife ị na-akpọrọ ya kpọnye onye ji afa ya onye sị kịta na afa m bụ afamefuna o wee werezie afamefuna impersonate o wee jee zuo ori ị ya eje gbukọwa ndị niile na-aza afamefuna onye ahụ jee yiri awụrụ onye ọzọ wee mee ife ọjọọ ka ị ya achọba ọ ka esi eme ya ajọ mmadụ dị n'ife ọbụla every noble profession nwere ajọ mmadụ ebe ọ na ife ọma dị ife ọjọọ dị ya mana nke mana ezi afa ka ego ife anyị ji agba mbọ na-akwalite na sị wepụ ata n'ọka sị ejena eji iwepụ ata ewepụ ma ọka ife anyị eji wee wepụ ata n'ọka bụ ka ọka mee ọfụma ee maka ị bịa rapụ ata n'ọka ife oyibo na-akpọ na agriculture malnutrition ị fụ na ọ ya emebi nata nutrient ọka ya eji wee buo ata ewekọrọ ya gịnwa nwe ubi ama afụkwa ebe i si wee ba otu a ka ife ọjọọ na-adị ife ọjọọ na-efe efe ife ọjọọ na-emebi obodo nee ka be anyị dị ka anyị meenụ ana igbo ka ọ bụrụkwa ife ọ bụ donald trump na-eme kampen wee sị let's make america great again anyị emewe anị igbo ọ dị great again kee maka mbọsị oge izuchukwu transport ekene dịrị chukwu ha ndị a nọcha ọtụtụ ndị ọgaranya n'oge ahụ enwerọ onye na-egbu ha maka ọgaranya akụ ya ofu onye ada ericha akụ ọ kpata mana kịta ụmụazị na-egbusi ndị ọgaranya biko unu gbuchaa ndị ọgaranya ọ fọzie sọ ndị ogbu mmadụ kedu onye unu ya egbu unu eriwanụ onwe unu unu jụkwa onwe unu ajụjụ a egbuona firman ee eh, nke nwe firman generator ee eh, ma firman so many things ọ na-alụ otu anyị si wee nụ ndị gburisiri ya wee wee na Ghana must go na ọtụtụ ndị ọzọ anyị ma egbugasị ya na kedu onye nke transport eh, God is good ka ọ gịnị nke asọ ọ ga nwoke otu a ndị ọgaranya niile egburu